aw salamualeykum maliyɛndenw wagati dɔ sera maliyɛndenw wuli kuma sera maliyɛndenw baara wagati sera a fɔra sigi tɛ mɔgɔ sɔn maliyɛndenw wagati sera an k'an yɛrɛ firifiri a ye na n dɛmɛ n ka wara la a kunkolo de b'i bolo n'i ye wara ta ku ma walahi mɔgɔ tɛ sɔrɔ min b'i dɛmɛ a kan mali an mɛnna nin sɛgɛn nin kɔnɔ fɛn bɛɛ kɛra an na cogo di la cogo di cogo di jamana wɛrɛ étranger bɛ se ka bɔ a ka jamana kan ka na fɔ k'a bɛna sariya di anw maliyɛndenw ma an ka jamana kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di aw fana maliyɛndenw b'aw sigi faransɛ kolo fɔ la aw yɛrɛ t'a dɔn faransɛ yɛrɛ kɔrɔ min aw bɛ k'aw sigi teleso ni fɛngɛw la k'a ta kɛ yɛrɛ yira ye ko aw bɛ gouvernement kɔnɔ aw yɛrɛ t'a dɔn faransɛ yɛrɛ kɔrɔ ye min ye mɔgɔw bɛ min mɛn dɛ maliyɛnden an bɛ wagati min na sisan dɛ a bɛ ɲina faransɛ nin de kɔ n'u mago b'aw la u bɛ kuma ta aw ka kan de la a y'a mabɔ u la anw ka kan ye bamanankan de mali y'anw ta de mali t'olu ta ye u bɛ k'aw ɲininka sogɛli bɔra ka mun de fɔ sogɛli taara mun fɔ a y'a f'u ɲɛna o t'u ka sira ye u mago bɛ mun na u k'o fɔ hali n'u ka teleso y'aw ɲininka ka question poser aw kun mali ko tan ni mali ko tan a y'a fɔ o t'u ka sira ye mali t'u ka jamana ye u ta ye erɔpu ye anw ta y'an ka afiriki bɛɛ n'i ka jamana de don o fana n'u ma sɔn o ma a f'u ɲɛna k'u ye golo jɛmanw ye anw ye golo finmanw ye o tɛ kɛlɛ ye o tɛ raciste ye n'o digir'u la fana k'u ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ k'u golo falen he ko nin sera yɔrɔ min na a ni sigi tɛ bɛn asimi a bɛ yɔrɔ min na sisan faransi militɛri fɛn o fɛn bɛ yen mali jamana kɔnɔ tɛri kan asimi e y'o ne min bɛ ka kuma maliyɛnden fɛn o fɛn bɛ yen an bɛɛ ye perezidan de i bɛ k'a faamu maliyɛnden bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ de ye hali minnu bɛ ka mali juguya ni mɔgɔ min m'a ta i ka dabada ma asimi bilayi a tigi minɛ i k'a kɛ wo kɔnɔ fo k'i ka tila mali dilanni la i kan'a tigi labɔ ni maliyɛnden o den ko a bɛ mali détourner bilen a minɛ i k'a kɛ wo kɔnɔ trop c'est trop an sɛgɛnna aw ka jate minɛ san joli o bɛɛ la olu mɔgɔ kelen bɛ n'u sigi faransɛ kolon de fɔ la an tulo kɔnɔ anw tɛ faransɛw ye anw ye maliyɛnw de ye anw bɛ kuma min na o bamanankan de anw bɛ min mɛn o bamanankan de désormais désormais faransɛw ka manamanakan fɔ ni kirikarankan fɔ a banna mɔgɔ si kelen kana kuma k'a fɔ ko wa an b'u lafaamuya lafaamuyali t'a la sa anw ka kan de bamanankan ye teleso mɔgɔ si kana wele ka tila ka n'a fɔ k'aw b'aw sigi k'aw ta kɛ manamanakan fɔ ye wa asimi y'a kɛ tan n ko kuma de bɛ na ni ko ye kuma de bɛ mɔgɔ bila problème kɔnɔ kana se n ma o ka fisa wuli ka bɔ n kan ye kana se n ma wuli ka o ka fisa wuli ka bɔ n disi la asimi ko bɛ yɔrɔ min na sisan i cɛsiri mali mali dilanni fɛ sisan i i ka baara fɔlɔ fɔlɔ kɛ u bɛ ka fɛn o fɛn fɔ o bɛɛ to i ka baara fɔlɔ fɔlɔ kɛ arme san wari min bɛ ka wari min bɛ mali kɔnɔ san wari bila irisi ma san arme i ka arme san i ye avion fila min san n'a bolo kelen bɛ Espagne wari bila Irisi ma wari minnu bɛ yen sisan Irisi ka kɛlɛkɛminɛnw envoyer ma Faransi mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen Europe mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ Sahel la a bɛɛ labɔ i kana mɔgɔ si kelen to an ka terrain kan u ta tɛ u ta t'an ka jamana ye anw maliyɛndenw de ta an ka jamana anw y'a fɔ de an t'u fɛ u ka taa ka bɔ yen i bɛ i bɛ Mali yɛrɛ ko k'a jɛ étranger fɛn o fɛn bɛ yen faransi nana ni mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a bɛɛ labɔ a bɛɛ i ta de an ta de ye mali ye an n'an k'u tɛ si bi u tɛ si wa u fana tɛ to yen aw labɔ a ko k'a jɛ sahel ko k'a jɛ an mago t'u la u ka bɔ a kana négociation t'a la bilen nin ye mali kura de nalen ye sisan négociation t'a la k'a fɔ ko an bɛna kuma kuma t'a la mali anw ta don u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ négociation t'a la négociation yɛrɛ t'a la sigi ka kuma t'a la parce que n'i ye sigi ka kuma kɛ parce que ça veut dire que halisa se se b'u bolo se foyi t'u ye an ka jamana kan komi se t'an ye u ka jamana kan cogo min na U bɛ ka min kɛ an bɛ se ka nin k'u fɛ yan e ni ala n'a kɛra cɛ mali afiriki ɲɛmɔgɔ jumɛn bɛ se ka wuli ka na nin ɲɔgɔn kɛ europe n'u m'i faga tile miniti kelen kɔnɔ bon an fana yɛrɛ fana an b'an ta daminɛ u bɛ taa ka bɔ an fɛ mɔgɔ si kelen tɛ sigi an fɛ n'o ye européen ko soldat u bɛɛ an mago t'u la fanga yɛrɛ bɛ ninnu na fanga t'u la fɛn min i hali ni dafiɲɛ k'u ka sɔrɔdasiw fiyɛ u bɛ bɔ ka bin a bɛ olu ta k'olu ka taa an dɛmɛ kɛlɛ la mɔgɔ minnu yɛrɛ janfaciw a filɛ u bɛ k'an ka sanuw sonya sanu hakɛ minnu bɛ ninnu bolo bi e ni ala n'a kira cɛ ni tun ye nin di mali ma bi sisan t'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ kɛra setigi ye han est-ce que san b'a sɔrɔ maliyɛnden bɛ bɔ bilen yɛrɛ san b'a sɔrɔ maliyɛnden bɛɛ bɛ sankanso kɔnɔ Cɛ a ye sabali sa an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni désormais Asimi maliyɛn den fɛn o fɛn bɛ yen min bɛ mali juguya la a bɛɛ minɛ i ka kɛ kaso la i ka mali dilan faransi gɛn ka bɔ jamana fɛn o fɛn bɛ yen n'o Europe jamana n'u ka soldat bɛ an ka territoire k'a bɛɛ dégager i ka kɛlɛkɛminɛn ɲɛnama san san minnu ye terroriste ye an bɛna terroriste dɔn san olu bɛ se k'a fɔ cogo di k'an tɛ don Kidali kɔnɔ arme san i ka yɛlɛ sanfɛ i ka f'u ɲɛna bilahi Ala n'u m'u ka minɛnw cɛ sisan hali négociation t'a la ni Français ye manamanakan fɔ bilahi Ala yɛlɛ sanfɛ i ka France militaire fɛn o fɛn bɛ Mali la i ka bɔmu jigin u bɛɛ kan i k'u bɛɛ faga ni Macron bɛ se ka ko min kɛ bilahi Ala a ka wuli Mali ni Mali ni France bilahi Ala Asimi bilahi anw anw civil an bɛ marifa ta bilahi Ala ne bɛ aventure la bilahi Ala n bɛ segin Mali la n bɛ marifa ta Bilahi n'u ma sɔn ka bɔ bilahi a fɔ an bɛ marifa ta Asimi Mali y'anw ta de Mali ye ne ta de Mali ye e ta de Mali ye maliyɛn den bɛɛ ta de bilahi an ka m- an an sɛgɛnna an sɛgɛn u bɛɛ labɔ u bɛɛ ni mun manamana ko ye, mɔgɔ wɛrɛw bɛ na u tulonkɛ k'an ka jamana la anw ye s- fanga b'anw na bilahi Maliyɛn den ma wolo ten gansan maliyɛn muso ma da ten gansan maliyɛn cɛ ma da ten gansan barika b'anw na anw dusu bɛ baara kɛ bilahi ni bɛ anw na an hakili bɛ baara kɛ bilahi ala Asimi kana to i ka malo bilen nin banna nin kɛra an ta ye ala nin k'an ye ala nin kɛ maliyɛn denw ye bilahi ala a y'u labɔ étranger fɛn o fɛn bɛ mali kɔnɔ a y'a bɛɛ labɔ bilahi tulonkɛ wagati banna n'i y'i sigi k'u négliger bilahi Ala k'a fɔ k'i bɛ Français to jamana kɔnɔ ko waye parce que e manamana kan fɔ a banna a banna k'a fɔ ko waye kan'aw sigi tele tele ɲɛfɛ écran ɲɛfɛ parce que k'an ni Français bɛ ka kuma bilahi Ala k'an ni Français bɛ ka kuma an mago t'o la Français tɛ se ka foyi kelen de kɛ u bɛ ka mɔgɔ minnu bila ka Mali trahi o finman kelen ninnu de don an b'an sen da olu kɔ kan depuis frontière la mɔgɔ o mɔgɔ mana minɛ maliyɛn den o maliyɛn den i bɛ gouvernement kɔnɔ i bɛ ka essayer ka mali bila dingɛ kɔnɔ bilahi a y'a minɛ a ka kɛ wo la négociation t'a la aw bɛ ka kuma caya de aw bɛ ka munumunu cɛ aw bɛ ka kɛ ni politigi ye ni politigi ko tɛ bɛn n'a y'a kɛ ni politigi ye dɔrɔn a tɛ se ka foyi de kɛ aw tɛ politigi dɔn ka tɛmɛ farajɛ ninnu kan olu de bɛ ka taa n'aw ye politigi sira fɛ aw fana ɲamaw aw bɛ ka da olu kɔ hɔn aw kana nin kɛ politigi sira ye nin tɛ politigi sira ye mali anw ta de an mago tɛ politigi ko la an mago b'an ka mali jɔli de la sisan voilà parce que bilahi ala ni mago bɛ an aventure la ka na marifa ta bilahi ala fɔ i bɛ ka faamu an bɛɛ ka sa maliko la o ka fisa ni eh, an bɛɛ ka malo maliko la ye bilahi ne bɛ saya fusa ni malo ye ne tɛ malo fɛ bilahi ala ne maliyɛn den halala de ne numu den halala de depuis san joli an b'an sigi na u bɛ k'u kulonkɛ an na an ka sanu minnu tagara sanu bɔyɔrɔ joli bɛ faransi han e ko nin bɛ yɔrɔ min na sisan a sera dan de la asimi ala y'an sɔn ala y'an sewa bi bilahi ala ee aw bɛɛ labɔ a kana kɛ ni négociation ye négociation tɛ yen mali y'an ta de hali sini asimi e de ye président ni i ko ko jamana faransi tɛ si mali kɔnɔ bilahi faransi tɛ si mali kɔnɔ mun na i b'a négocier olu de bɛ ka kɛlɛ la na an fɛ yen n'o tɛ an finman dama an ka bila ni ɲɔgɔn cɛ an ka bila ni ɲɔgɔn cɛ jamana min bɛna mali kɛlɛ jamana bɛɛ bɛ afiriki jamana bɛɛ bɛ mali dɔn afiriki jamana bɛɛ bɛ mali dɔn erɔpu bɛ yan an ni erɔpu ma surun frontière t'an ni erɔpu cɛ n'an bɛ kɛlɛ kɛ parce que an finman dama an yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ donc faransɛw bɛɛ labɔ afirikɛn min bɛna mali kɛlɛ o k'a yɛrɛ jira bilahi ala an bɛ marifa don u kɔnɔ fo u ka jamana kan bilahi ala an b'u ka jamana minɛ ka fara mali kan afirikɛn min dusu bɛ afirikɛn min na cɛ cɛ anw ye maliyɛn denw de ye anw ye dusumadenw de bilahi faransi b'a dɔn olu y'a faamu anw yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn faga asimi wagati min sera bilahi asimi a sera dan de la faransi gɛn négociation t'a la politiki kuma t'a la asimi bilahi an t'an sigi bilen k'a fɔ ko teleso 24 faransi 24 faransi an mago tɛ faransi 24 la mɔgɔ minnu bɛ ka faransɛ fɔ K'a kɛ komi olu bɔra mali la de parce que k'a fɔ olu maliyɛn olu bɛ faransi an mako t'a ka faransɛ fɔ la ne yɛrɛ bɛ kuma anglais la ne bɛ kuma faransɛ la ne mako tɛ kan na bilahi ala i yɛrɛ bɛ ka kuma faransɛ la i tɛ malo yɛrɛ ni faransi 24 y'a weele a fɔ an bɛ kuma bamanankan de la ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka traduire aw kana kuma faransɛ la a banna an mako t'u la u mako de b'an na ko sera yɔrɔ min na asimi bilahi ala maliyɛnden bɛɛ faama de an bɛ wagati min na sisan b'a sɔrɔ bilahi ala miliyɔn miliyɔn bɛ maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ ka carte bancaire kɔnɔ munna faransi bɛ k'o kɛ nin bɛɛ kun ye puisque maliyɛndenw kana se ka hɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ sinon an bɛ yɔrɔ min na sisan bilahi ala maliyɛnden bɛɛ bɛ se ka carte bancaire sɔrɔ ka kɛ waritigi munna faransi bɛ ka hakili dan sen kan Ee Asimi ko bɛ yɔrɔ min na a sera a dan la bilayi musalaka t'a la foyi t'a la an ka can fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Asimi i bɛ k'a faamu mali e ni ne ta de maliden bɛɛ ta de don donc sisan a ko sera dan na négociation t'a la an kana sigi ko kuma a ye faransi labɔ négociation t'a la u sɔnna u ma sɔn u ka taa ka bɔ an fɛ an mako t'u la a y'a fɔ k'u ka matériel cɛ politigi ko kuma t'a la a' nana an fɛ a' ye taa ka bɔ an fɛ kɛlɛ t'an fɛ aw bɛ ka na kɛlɛ de bila an fɛ bilayi kɛlɛ e négociation t'a la ni kuma banna aw bɛ ka mun kɛ ko k'an bɛ kuma an bɛ kuma non aw kana siran aw bɛ siran mun de la faransi bɛ se ka mun de kɛ